Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubweretseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lero? The DC kulilirira dziko langa Dziko limene ndimalitcha kuti ndi kwathu, kumene ine ndinabadwira, kuwawona andale amene anayenera kuti awapulumutse anthu a mu dziko la Malawilo, lero alisandutsa dzikoli kukhala lawo, ndi kuwasandutsa anthu a mu dzikomo kukhala agalu, kukhala anthu opempha, kukhala akapolo. Ukapolo unkawoneka ngati udatha, koma ku Malawi kuno ukapolo ulipobe. ndamva chisoni kwambiri kuona pulogalamu imene ayambisa aboma yogawa chimanga imene inayenera kupereka hope chiyembekezo kwa amalawi lero yasanduka yozunzira amalawiwo ndidanenapo mbuyomo koma popeza zimene ine ndimanena anthu ambiri samazikhulupirira amazitenga kuti ine ndadya chamba kapena ndapenga misala cocaine wandipweteka koma ndidanena kunena kuti 2025 pamene tikuyandikira ku zisankho pulogalamu imene iti iyambike yoopsa kwambiri kuyambika pulogalamu yogawa chimanga ndipo pulogalamu iyi akuyipanga dala dala ndi cholinga kuti anthu akhale akapolo ndi cholinga kuti azavotere mcp amalawi tsopano mwina mwandikhulupirira ndikunenatu inuyo aku blantyre makamaka ku ndirande kwa safarawo kwa gamulani kwa Ntambalika amene mwazunzika dzulo kunyamuka kwanu mamawa wa m'ma 4 o'clock kupita ku Ndirande Police ndi cholinga kuti mukangolandira ticket ndipo mutalandira ticket yo mwanyamuka ulendo wa ku stadium mwakhala osadya mamawa onse ndikunenatu anthu a m'Blantyre ochokera ku Chilomoni, ochokera ku Machinjiri, ochokera ku Zingwangwa. zomvetsa chisoni kuwaona azimayi ndi ana, azigogo, azibambo okalamba, amene alibe ngakhale ndi masilipasi omwe, kuwavutitsa kuti akalandire tiketi yolandirira chimanga cha Dodma chimene tsopano chalowetsedwa ndale. Ndikunenatu chimanga chijacho pakati apo! Amagawa ndi vice president Michael Usi koma mwachitikanso ndale mkati momo kunena kuti ameneyiyi atibera shine ndipo kunapangidwa program yoyimitsa kuti Michael Usi uja asiye kugawa chimanga atenge okha ndipo dzulo ndamva chisoni Ine pakana kugwetsa msozi mzimayi akundiyimbira foni wa polisi akudandaula kunena kuti a Malawi akuzunzika. Kuwapititsa ku stadium atapita kayenso kale mamawa ku Ndirande police kukalandira ati ticket imenenso ticket yo ikakwana ikangokwana ati 12:00 ndiye kuti yachita expire. Apita kumene kuja anthu kukachidikirira chimanga akuvumbidwa anthu alibe chakudya anthuwo ndikukapezeka kuti chimanga chija kungogawa kwa anthu 100 ndikunena kuti basi mwayambisa zisokonezo apolisi ndikuthirapo tiyegasi yawo dziko la malawi atsogoleri athu omvetsa chisoni kuchitenga chimanga chija ndikumakagawana ndi anthu a mcp Ku Malawi ndi dziko lomvetsa chisoni limene iweyo ngati suchita belong to a political party imene ikulamulira nthawi imeneyo ndiye kuti ndiwe galu iweyo ndiwe mbuzi iweyo ndiwe mphaka iwe ndiwe kapolo palibe kuyang'anira kuti uyu ndi mmalawi ndimuthandize ndimpatse chakudya. Amalawi mwakumbukira tsopano? Mwakhulupirira zimene ndidakuuzani kunena kuti kuyambika pulogalamu ndipo kuyambika pulogalamu imeneyi ikhala ngati ndi pulogalamu yofuna kuthandiza koma yofuna kutitenga ife ngati agalu, kutitenga ife ngati akapolo. Lero zayambikatu. Anthu ayenda wapansi kuchoka ku Ndirande kupita ku polisi ya Ndirande ndikukalandira tiketi. kuchoka ku- ku ndirande kupita ku stadiumunso wapansi ali ndi chamzika chawo atakoperakoperaponso pamzikapo am- amulanda kale munthu chamzika ndikuchijambula leroli munthu wanyamuka kwawo mmamawa ali ndi mwana ku- kumbuyo koma osalandira chimanga Ndinakuuzani kunena kuti pulogalamu imene mukupangayi ndi pulogalamu ya ndale. Ndi uchitsiru weniweni kumapanga ma pulogalamu ofuna kumazunza anthu. Mukanakhala ena mukanapanga by a leaf zimene akhala akupanga anzanu mbuyomu. Kunalitu a Bakili Muluzi. kunalitu a Bingu wa Mutharika, kudalitu a Joyce Banda, kudalinsotu awa a Peter Mutharika. Chimanga chogawidwa ku Dodma chimapita kwa anthu amene akumana ndi disaster. Koma china chonse chimapita ku Admarc kuti munthu azikagula yekha. Kaya uli ndi ka 2000 kako, kako Bwezi pano kumakagula chimanga chako ndikuphika ndi ana, kukaperesa ndiku, ndiku, ndikuphika yote ana ndikudya. Lero mwachisandusa chimanga chija program ija ndikukhala tsopano yofuna kuatenga amalawi ngati akapolo. Muziazunza. Kumafuna kuti azilandira zinthu zaulere ngati anthuwo ndiopempha. Amalawitu siopempha. Amalawi ali ndi kuthekera. Ngakhale zinthu zadula motani. mmene akuvutikira a Malawi komabe akuyesesa, ena ochokera ku South Africa, ena a ku UK azibale awo kuwatumizira enawo, kangachepe, ena akumakwanisa kukapanga maganyo, kupanga ganyo ndikukapeza ka two tambala kawo ndikumakagula zinthu zodula zomwezo! Kodi inu atsogoleri a dziko la Malawi simmamva chisoni? M'ma admarc mu chimanga mulibemo? Simmamva chisoni? Kuwaona anthu ali pa mvula aima pa mvula pa mzere ku, ntha, kuchokera mamawa pakana madzulo. Lero mukukatenga ma truck aja ndikuthawa nawo ndikumakagawana. Zoona zimenezo? Nichifukwa chani a Chakwera mwaganiza kuti muzizunza anthu munthu okuti inuyo ndinu opemphera ndinu m'busa? Mwaganiza bwanji pologalamu imeneyi? Nchifukwa chani simukutenga chimanga ndikuchiyika m'ma admarc ndi cholinga kuti anthu azikagula kumeneko? Ndi chifukwa chani fetereza simukumutenga mkumakamusiya ku admarc mkumakangomusiya malo ena anthu onse ndikumazunzika kuti amugule feterezayo? tikunena pano pa madera ngati ku machinga ku phalombe ku mangochi ku balaka ndi madera ambiri fetereza ku- kusalima anthu fetereza uja akumugula ena fif- 50000 ena 70000 thumba mwaamana kuti azigula m- mtengo umene boma linakhazikisa Fetereza uja mwaapasa anthu a mcp akuluakulu a mcp ndi amene akumuyendesa fetereza uja akafika kuderako akumudulisa fetereza uja kumamu kuma kumamugulisa fetereza uja pa mtengo odula umene ukupangisa kuti anthu akuderako asakwanise kugula fetereza komanso madera ngati ku- de- de- de- dera ngati ku blantyre ku manyowe anthu akuvutika kutenga maucheni chanzika chawo kuchichita ridimu akupezeka kuti mmene momwe muli fetereza koma kumawauza kuti feterezayo palibe atsogoleri omvetsa chisoni akwa dc ku blantyre mukutenga fetereza wa anthu ndikumugulitsa pakati pa usiku anthu akuvutika kumanyowe kuvutika anthu okuti munachita kuwasankha nokha leroli anthu ajawo akukhala ngati akupita kumakapempha. A Malawi asakhale zisiru leroli azikapempha zinthu. A Malawi sizisiru. Feterezayo akanakhala kuti mwamusiya malo osiyanasiyana pa mitengo yomvekeka bwino a Malawi akumakagula okha. ndinu anthu omvetsa chisoni kwambiri Zimakhuza mwina chifukwa chokuti inuyo mukudya bwino muli pabwino mukuyendera m'magalimoto zonse ndi zaulere china chilichonse mulibe vuto ndalama olo itakwera motani inu mulibe vuto koma anthu akuzunzika koopsa anthutu akuzunzika awa ni masokatu amene mukuputawa Awa ndi masoka ngakhale mukubera mukufuna kubera zisankho, zisankho zache zauchisiru ngati izozo, kumapanga ma program limodzi ndi a mec kuti anthu aka abwere akalembetse koma anthu onse ndikumaabweza ndikumanena kuti iweyo sunayenere kuti ulembetse nyengo yako yokuti ulembetse si inoyo anthu amene tikufuna kulembetsawo si iweyo. Tikunena pano kafukufuku wanga amene ndapanga ine ndapeza kuti madera ambiri kuzafika dzulo kuchokera ku Salima, Balaka, Blantyre, Mulanje palibe amene alembesa. Mwachisanzo kwa Njeza, Njeza village pa sukulu ya Njeza anthu alembesapo 4 ndiye ndimumve galu wina achi azikalengeza kunena kuti aye talembesa cheni supplementary uh, period imeneyi talembesa anthu okwanira 6 million ati ak- a- a- amene ati akakhulupirire zimenezo ndi amako osakhala ife a Malawi iya and apapa munayenera muitulusenso data kuchokera pa pa area level constituency level pakana district muituluse data anthu aziziwa kunena kuti pa paujene pa malo pa, pa station yakuti yakuti palembesa anthu akuti akuti uh, ujene constituency imeneyo kapena area imeneyoyo anthu alembesapo mwakuti mwakuti osakhala kumangonena kuti ah, talembesa anthu ochuluka mwakuti mwakuti without necessarily mentioning tikuyenera tiziwe kuti kodi ngati pali palanda dero ah, palanda dero panalembesa anthu angati mutchule pa center mutchule pa, pa, pa constituency mutchule pa district osakhala zomaanamiza amalawi izisankho izizi izizi izi sizisankho ndipo uwu ndi, ndi mwambo wongofuna kunamiza madonors ndi anthu ofoka a opposition kuma- kuti zizioneka ngati iniyo mukupanga zoyenerazo anthu akulembesa pomwe anthu sakulembesa izi ndi kwina kulikonse kodi akati ufulu ufulu ndi uti ufulutu ndi umenewo anthu ena ake nthawi imene ijayo sanalembese chifukwa cha mavuto osiyanasiyana mwina anadwala mwina anali dziko lakunja simukuziwa mwina chanzika chonso analibe chifukwa anthu ambiri cha nzika chawo ena atenga kumene tikunena pano ena sanatenge nde mwapereka mwayi wokuti mmalawi akavote akubwera kumene kujako munthu walawira akaonese ufulu wache akachite exercise ufulu wache inu mukunena kuti iyayi sukuyenera kulembetsa uchisiru weniweni ndipo ngati zisankho izizi kuti kuzayambike ziwawa kuzayambike nkhalidwe osakhala bwino ukupangisa ndi iweyo anabelo ndi mtundu wako. ndi anthu a mcp ma plan anu onse amene mukupanga oberawo tazipangani koma muziwe kuti siku lake ndi limodzi limene muti muzayaluke mulungutu si james mulungu si munthu mwaonjeza kwambiri a mcp mwaonjeza Mwaonjeza ndi sinayambe ndaonapo zisankho za mtundu uwu chibadwire kuzafika size imene ndiliyi sinayambe ndaonapo wa mkulu wa mec wochita behave ngati akuyendesa zinthu za mnyumba mwache and even ma commissioner onse ochokera mu zipani zosiyanasiyana anagudwagudwa onse kaya akuopa chani sindikudziwa you can't find one amene akuchita report the truth. even olo civic education inatha kale lija kunali a NICE ama ankapita malo osiyanasiyana ankachita hire ma drama group nthawi imeneyo koma ifeyo ti ma- magulu alipo nthawi imene ijayo kuli magulu osiyanasiyana anthu ankapita kumakapanga madrama kuwachita a- a- a- educate anthu kuwauza koma lero kuli zii palibe amene akuuzidwa Ndi zomvesa chisoni kwambiri ziko la Malawi asogoleri afiti asatanic amene mukungoyang'ana zanu zokha basi simukuyang'anaso za munthu wina aliyense amene muli busy kuba makobili amene muli busy ku, kupanga zinthu zokuti amalawibe azimva mpeni. lero ndi apa mungokanganako ku mcp ko ndiye muphanatu muphana ati kukanganirana ati ati 2030 enawo waona kuti abale awawawa ati afuna azakhale a purezidenti 2030 eh, dziko la charity ati la malawi koma abale upurezidendi wapweka heavy ndi anachidwe omwe Boni Kalindo, the DC, koma chaka chino anthu aomberana ku MCP

muzaone ndale za ku malawi koma zitionesa zina zace Ei, acewa mwatiphunzisa maphunziro ambiri taphunzira Ei, mwina kuti kubwina kukubwera kuti tizayesenso atumbuka tizayesenso angoni tizayesenso ah, anzathu aku Nsanje ah, tiwayeseso amenewa anzathu aku Nsanjewa kuti angatilamulire bwanji koma izi za achewazi the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village TA Mabuka box 76 mulanje